Moni, ndine Jack. Ndiye tiyeni tikambe za ma airship. Kalekale, kalekale after nkhondo yoyamba pa dziko lonse lapansi, First World War, kunali zinthu amati dzima airship eti chimakhala ngati chibaluni koma chachikulu kwambiri koma chimakhala ngati ndege, chimauluka, chimatenga anthu. Koyamba ankadzigwiritsira ntchito pa nkhondo kuti zizinyamula mabomba kapena kupanga spy zoterozo eti. Kenako anaona kuti ah, tikhozatu kumanyamula anthu ngati ndege eti kumapita nawo maiko osiyanasiyana. Amazida, anayamba kuzidalira kwambiri makamaka kuwoloka Atlantic Ocean. Koma chimayenda mochedwa kwambiri, chimatenga mwina masiku atatu kapena four nde mkatimo umene anakonzeramo mumakhala mipando mumakhalanso mabedi kuti anthu adzigona chani nanga si ulendo wa masiku atatu ali m'malere eti koma changati chibaluni ndi mmene anachipangira ana amayikamo gas gas wake hydrogen gas chifukwa chonena kuti mpweya umene timapumawu ndi olemererako Pamene hydrogen gas ndi gas opepuka kwambiri kapena ndinene kuti it's a very light gas kunena kuti hydrogen kumuika mmalere adzingokwera mmwamba ngati chibaluni chija mukakhala hydrogen gas chimango zija zimangopita mmwamba zija chifukwa chonena kuti mpweya wake ndi opepuka kwambiri kusiyana ndi mpweya umene timapumawu kapena mpweya uli panjawu mpweya uli panja umatsika pansi pamene chopepuka chija chimakwera mmwamba nde anaona kuti owo oh, kuli bwino Tidzitani? Tidzipoperamo gasi ameneyuyu. Apoperapopera dzigasi zija mumakhala ngati dzimatchemba dza gasi. Akadzadzitsa dzimatchemba dzawozo, chinthu chija chimakwera m'mwamba. Nde anangoyika ngati kainjini, ngakhale siimadalira injini kwenikweni, ndi poongolera. Owongolera, munthu woti ngati afuna kukhota izikhota, izitani. Koma chimakhala m'mwamba chifukwa cha hydrogen gas. Nde akakafika kumene akupitako. amaponya dzingwe pansi nde pansipo anthu ali pansipo achilandira achigwira adzikoka dzingwe dzija adzimangirira mangirira pa chinthu basi kutera kwake nikumakhala kuteroko kumene achikokera pansi anthu aja arani anthu aja atsika e, zachikalekale eti za mma 1920 koma china nchoti amachidalira ndi dzimakhala dzikulu dzikulu kwambiri kuti olo ndege za masiku ano ma Boeing zimakhala ting'onoting'ono kwambiri compared to dzima airship izi eti nde panali chi airship china mwini wake dzina lake anali Zeppelin nde ankachitchula kuti chi Zeppelin chifukwa cha dzina la munthu wakeyo dzima Zeppelin zomwe zinali zotchuka kwambiri pa nthawi imeneyoyo panachitikapo ngozi zingapo za dzima airship izi zomwe zinayamba kumapatsa anthu mantha kuti "Ah, kodi transport imeneyi ikukhala bwanji eti nde mu 1936 ku germany anapanga chi airship chawo chachikulu kwambiri eti anachipatsa dzina machitchula kuti hindenburg anachipatsa dzina imeneyo chifukwa choti nthawi imeneyo president wa ku germany anali von hindenburg nde kumpasa ulemu anachipasa chi airship chawocho nde chi hindenburg mu may chaka cha 1937 chinanyamuka chinachoka ku germany chimapita ku britain chifukwa chonena kuti ku britain nthawi imeneyoyo kunali coronation ndine uli ku- kuvekedwa ufumu kwa king george ndi mkazi wake queen elizabeth nde anapezeka kuti chifukwa cha coronation iyo nanga si anthu amathamangira kuti ya tikaonere nawo tikaonere kuchoka maiko osiyanasiyana nde imeneyo pa nthawiyo inali transport yonena kuti ya fast kwambiri fast kutanthauza masiku atatu kufikira masiku folo kusiyana nkuti kuyenda pa ship eti nde anthu anapezeka kuti chinanyamula anthu mapasenjasi 36 ndi anthu 61 ogwira ntchito momwemo eti chimanyamuka chopita kutiko ku uk kuja nde chinakayima ku new york ku usa munjira kumene amayenera kukatula anthu ena ndi kutenga anthu ena nde atafika ku new york anauzidwa koyamba kuti kuli mphepo adikire kaye asapite pamene chimakatera pamati pa doko nde chinazungulira zungulira kaye kumayenda moonera kuti mmusi moti anthu amaona anthu kumachemerera e nanga si zinayi zinthu zoti e tachioneni chi hindenburg chi airship eti nde panali ndege zimalondola ena anali ni makamera mu ndegemo kumajambula ena anali pansi ni makamera awo kumajambula kubwera chi hindenburg kuchoka ku germany e anthu ochemerera pamene paja nkupezeka kuti chinazungulira nkukafika pamalo pake poterera kuponya chingwe choyamba kuti agwire amene amagwira chingwe amangirire kuzayesera kuti aponye chachiwiri kupezeka kuti chi airship chi chimabendekekera mbali imodzi nde sichimabendekeka bwinoyi anthu kumatsala pang'ono kugwa mkatimo kuti aa zikukhala bwanji koma nanga si chinaliso chitafika pamalo pake nde anthu anapezeka kuti anthu anayamba kumayenda kumapita mbali mbali kukonzekera kuti akatani akatuluke amapita pamene panali chitseko koma pamabwerabe mphepo ina yake yosakhala bwino yoti imadzatembenuza chinthu chija chi hindenburg kuchitembenuzira uku oyendesa kapteni kuyesera kuyitembenuzira mbali ina iyi mpheponso nkuzatembenuzira uku chinazagwedera gwedera mosadziwika bwino nkuzapezeka kuti mosadziwika bwino panangobuka moto nde mwayi wake chinali chikutera nde chikufika chikutera moto ujaso ndikuzangokhala ngati chaphulika vuto lake linali lonena kuti gasi amene amagwiritsa ntchito uja ga hydrogen gas ndi gasi onena kuti amayaka kwambiri ali flammable nde zinapa zinali ngati bomba eh? chi hindenburg ichi chinali ndi matchemba 16 a gasi odzadza zigasi zoti chidziyenda bwinobwino ulendo wonse kuchoka ngati ku, ku germany kupita ku uk kuchoka kuti kumachita cross chani atlantic komanso at the same time chinali chi danger zone pachokha kunena kuti olo munthu kungoti ayatse kenakake moti umene uchiphulika ngati chani ngati bomba nde chi Hindenburg chinayaka anthu akuona amakamera akujambula moti pali video yake yatunthu chinayaka ngati chipepala ndikugwa pansi koma mwayi anthu ena anali mbali mbali monena kuti anali potuluka ndi kale anapezeka kuti anthu ena anatani anathawamo nkupulumuka ndithu pamene anthu ena anthu ena sanapulumuke out of anthu 97 anapezeka kuti anthu 62 anapulumuka nde mmene inayakira mmene chinathera and anthu anapulumuka chifukwa choti enawo anali ali potuluka nkale chinali m'munsi chinatera anthu nkuthawa enawo sanakwanise kuthawa koma mmene chinayakira plus anapanga broadcast paliponse nanga sali sanaona kuti chinachita kupsa ngati chipepala anthu zinawachitisa mantha koopsa ndipo anthu anasiya kukwera ma airship amenewo anali mathero a kuyenda airship anthu anaona kuti bola tizikwera ndege basi ma airship anathera pompo koma lately akhala akumakambakamba maiko osiyanasiyana kuti afuna achibwereseso ziyambeso kuzungulira zungulira anthu ayambe kukweraso ma airship nde zioneka kuti anthu adzikwera imeneyo ndi nkhani ya hindenburg zikomo kwambiri